Hello, Dia dhaoibh a chairde, Brian anseo ag léamh na nuaíochta as Meiriceá don 10ú lá Iúil 2018. Fós, sa seachtú mí den bhliain seo atá mé ag rá dhá mhíle is a seacht déag, ach ar ndóigh, sé dhá mhíle is a hocht déag é. Right. Bhuel, mar a bhí mé ag rá le tamall, tá an t-ainm dearmadta agam. Ah, sea, Kennedy. D'fhógair Anthony Kennedy le déanaí go raibh sé ag iarraidh éirí as oifig. Agus seo Donald Trump ag ainmniú Brett Kavanagh mar iarrthóir don suíochán folamh. Ar ndóigh, baineann sé seo uilig faoi fheiceálacht. Agus céard a fheiceann muid ach Kavanagh agus Trump ag craitheadh láimhe in éindí le bean chéile Kavanagh agus a chlann, agus, ar ndóigh, cé a d'fhéadfadh Brett Kavanagh a dhiúltú agus páistí chomh deas sin aige agus bean chéile chomh deas sin aige. Right. Ba sheanchabhróir é do George W. Bush siar sna blianta. Ar feadh tríocha bliain nó mar sin. Tá coimeádaigh ag súil leis an nóiméad seo, go bhfaigheadh siad tromlach iomlán ar an gCúirt Uachtarach, agus den chéad uair, tá sé i gcóngar. Tá sé i bhfad láimhe. Ach más ea, caithfidh an tUasal Kavanaugh dul faoi éisteachtaí sa Seanad agus táthar ag tuar go go mba éisteachtaí crua achrannacha iad agus nach fios céard a thiocfas as. Ceart go leor, dúirt Kavanaugh, agus ar ndóigh é ag iarraidh é féin a dhíol mar dhuine den lár, gur cheart do bhreitheamh. bhreithiúna, ciall a bhaint as an dlí agus ní í a dhréachtú, agus cé a sheasfadh ina aghaidh sin? Tugann alt ó Adam Liptak sa New York Times seo go mba fórsa modhnaithe é fórsa maolaithe mar dhlíodóir, ach mar bhreitheamh go mba choimeádach urrúnta diongbháilte dílis é. eisean, ar ndóigh, a dhréachtaigh codanna den tuairisc arb é táinseamh Clinton, Bill Clinton, a tháinig as. Ba dhuine é a bhrú agus a bhrú arís. Tá fiche bliain nó mar sin imithe thart ó dhúnmharaigh Ó, céard ab ainm dó? Byrd, James Byrd in Jasper, Texas. Ní chuimhním cén fáth, sílim go raibh sé homaighnéasach nó rud eicínt mar sin. Ach idir an dá linn déantar trácht ar an dúnmharú agus feictear ar an nóiméad sin nó ar an gcoir mar eachtra a d'athraigh na Stáit Aontaithe as cuimse. Tá an choir fuatha í féin thart agus í gránna agus nimhneach ach tá an cuimhne beo beathaíoch go fóill ina thuismitheoirí agus i bpobal an bhaile. Thar lear anois, níl ach ocht mí fágthaí go dtiocfaidh Brexit. agus tá binse tosaigh na gCoimeádach i Sasana ag troid eatarthu féin, beag beann ar thodhchaí a dtíre, agus tuairim dá réir gurb é sin deireadh na Breataine. Tá Rialtas na Breataine agus tír na Breataine ar bhruach na haibhéise, mar gheall ar David Cameron ar dtús, ansin Theresa May agus go háirithe Boris Johnson atá ag iarraidh é féin a chur chun tosaigh mar Phríomh-Aire, beag beann ar céard a tharlós don Bhreatain idir an dá linn. Ní thiocfaidh as seo, ar ndóigh, ach rialtas mionlaigh ón Lucht Oibre faoi mo dhuine. Droch-chomhartha é nach féidir liom smaoineamh ar a ainm. Ah, tiocfaidh sé. Tá rialtas na Breataine mar sin ar bhruach na haibhéise tá sí ag guagadh, sa bhraiteoireacht agus b'fhéidir fiú gur féidir an téarma ar forbhás a úsáid. Tá gach rud sa Bhreatain ar tí titim as a chéile. Tá ochtar breise sábháilte ón phluais sa Téalainn, buíochas le Dia. Tá an tUachtarán Trump ar a bhealach chun na hEorpa agus tá a chomhghuaillithe, má tá comhghuaillithe aige, ag fáil faoina réir ag ullmhú dá chuairt, cá bhfios cad a déarfaidh sé. Tá cúiseanna curtha i leith Harvey Weinstein den tríú huair i Nua-Eabhrac. Ach tá sé fós saor ar bhannaí agus níor cuireadh braighdeanas baile air mar a iarradh. Mar sin tá sé saor, nó saor go leor. Chuir rialtas Trump isteach ar um fhadú den tréimhse coinneála. Tá uasteorainn 20 lá aige go fóill, faoi láthair, go fóill, ach tá rialtas Trump ag iarraidh é a fhadú. Ach deir breitheamh idir an dá linn nár cheart. páistí deoraíochta. deoranta? deoraithe? a choinneáil níos faide ná 20 lá, agus sin go leor do pháiste óg. Tá Facebook ag déanamh faireachais ort, níl a fhios agam cén chaoi, ach tá New York Times á rá. An bhfuil laige ag an tSín? Má tá, sé an t-éileamh atá aici d'ola agus do bheathú ainmhithe.